karamɔgɔ n kun sanna yɛlɛla n kun sanna yɛlɛla wa n jiginna ɔ ni cikan bɔra sanfɛ ala fɛ yen ji fɛ yen yawe fɛ yen awɔ n kun a ye ci dɔ don ne la ka n'a fɔ ɔ finmanw ye ɔ ne ni minnu bɛ kan kelen mɛn kɔni n'o ye mandenkakan ye ɔ ɔ ci in kɔni vraiment ci duman don o dɔw bolo ci goman don ɔ ko maa o maa bɛ i biri k'i tenbara digi duguma ɔ k'i ɲɛsin arabuw ka arabu jamana ma ee k'e ye fitiriwale k'e ye kafiri kɔgɔlenba ye awɔ ɔ min bɛ ni janɛmɛ cɛ ko i i ni tigɛbaliya ye ɔ bagi jɛnin mana melenge i la ka i ta ka i kerun dingɛ kɔnɔ ɔ k'i bɛ taa i yɛrɛ sɔrɔ janɛmɛ kɔnɔ ɔ ala ye n ci ko n ka na o fɔ aw ɲɛna ɔ zezu y'a fɔ n ɲɛna zezu min ma sa ni o bɛ sanfɛ yen o kabi san joli o bɛ sanfɛ o b'a si den bɛɛ kɛ sanfɛ yen o zezu fana ye n ci a ko maa o maa bɛ yen ni o bɛ taa egilisi kɔnɔ ɔ ka taa jɔ walikan fɔ la manamanakan fɔ la ee ko zezu de ye ala den ye a ko zezu de bɛ taa a bɛ taa a ko ni u t'a fɔ u fakanw na a ko u y'u bɔ bɛnbaw la ka t'u wali ko ka t'u bɛli olu la a k'olu dun ye nazaraw ye a k'olu bɛɛ fana ye kafiriw ye a k'olu mana sa a k'olu bɛɛ bɛ kerun janɛmɛ kɔnɔ yen u fana cira ni o ye ɔ mamadu ko ɔ ko ale min yɛrɛ sanna yɛlɛla ɔ ale fa sara ɔ ale ba sara mamadu taara sanfɛ ka na ala ye janɛmɛ yira a la a ye alijinɛ yira a la ɔ mamadu jiginna dugu ma mamadu ma se k'a fa cogoya fɔ a ma se k'a ba cogoya fɔ ɔ mamadu fa bɛ eh, alijinɛ kɔnɔ mamadu ba bɛ janɛmɛ kɔnɔ koyi aminata o kɔni bɛ alijinɛ kɔnɔ ɔ abilayi o fana bɛ janɛmɛ kɔnɔ sabu olu bɛɛ si olu si ma sɔn ka u bɛnba kɔrɔmaw le eh, labila aminata kɔni o y'a a si bɛɛ kɛ a bɛnba kɔrɔmaw nɔfɛ abudulayi n'o ye ala ka jɔnkɛ ye o fana y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a bɛnba kɔrɔmaw nɔfɛ ɔ mamadu min bɛ yen ɔ ni o nana a bɛnbaw lagosi ɔ ne ka sannayɛlɛ la n fana y'a ye ala y'a fɔ n ɲɛna ko n ka n'a fɔ mamadu min filɛ nin ye ni silamɛw b'o nɔfɛ mamadu bɛ fafabu la mamadu bɛ janɛmɛ bɛɛ jukɔrɔ janɛmɛ kɔnɔ sabu mamadu y'a bɛnbaw musirikuya k'u kafiriya k'u kɛ nɔgɔtɔ ye k'u kɛ filankafo ye n nana n'o ci ye ko ko n ka n'o fɔ aw ɲɛna k'o tɛ kuma ɔ kamakaw sɛgɛnnen bɛ ka bɔ fo san kabakolo wolonwulanan na ɔ ka se fo duguma yan a fiɲɛ ka bon kojugu o kɛlen bɛ k'an sɛgɛn kosɛbɛ ɔ an na kuma tɔ to siɲɛ wɛrɛ la ɔ n'o tɛ golofinden min bɛ yen n'o bɛ arabuya ni tubabuya la a k'olu bɛɛ k'u pɛrɛ ko n'u sara k'u bɛ taa saba janɛmɛ kɔnɔ ala ko ten ko n ka n'o fɔ aw ɲɛna golofinden minnu bɛ yen ni olu ko ko k'u tɛ kɛ walijɔn ye fiyewu k'u b'u si bɛɛ lajɛlen kɛ u bɛnba kɔrɔmaw nɔfɛ k'u fa bɛ nɛni o kan u ba bɛ nɛni o kan u bɛ don kaso la o kan u bɛ fa o kan u bɛ tereke o kan u bɛ cɔngɔ o kan u bɛ ci o kan u bɛ wagasi o kan u bɛ fiyɛ o kan u bɛ nɛmu o kan a ko olu bɛɛ ye alijinɛ dungew ye ɔ ala ko ko kɔrɔkɔrɔ ka n'o fɔ golofindenw ye awɔ ɔ kɔmi an sɛgɛn mɛ ɛɛ sanfɛla dugumana a cɛ ka jan kosɛbɛ koyi awɔ fiɲɛ y'an sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ ɔ ni ni ci damadɔ kun bɔra bolo sanfɛ ka na ci ma ban dɛ ɔ ni ci ninnu ko ka n'o fɔ golofindenw ye awɔ an ka maa minnu bɛ arabuya ni tubabuya la a ko kafiriw don k'u k'u sɛbɛ pɛrɛ k'u ka tulu mu u la k'u ka esansiw funfun u la walasa u jɛni ka ja tuma min na ni u sara walasa u ka u ka jɛni ja quoi awɔ ni ci kun fɔra n ɲɛna ka na fɔ an ɲɛna ɔ minnu bɛ golofinna n'u bɛ dɛgɛ bɔ o bɛnbaw ye ka ji bɔ o bɛnbaw ye ka sɛ fa o bɛnbaw ye ka wulu fa o bɛnbaw ye ka ba fa o bɛnbaw ye hali ka ja ka misi yɛrɛ fa o bɛnbaw ye koyi ee k'olu ye alijinɛ dungew ye ɔ ne kun cira ko ne ka n'o fɔ awɔ nka ka a fɔ k'a tamana b'aw la aw tɛmɛ na ɔ aw kɔni kana siga fiyewu ɔ k'a fɔ ne kɔni ka sanayɛlɛ la ala yɛrɛ fana ye alijinɛ ni janama jira n na awɔ k'o tamana b'aw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko aminata mamadu ba aminata a kɛra alijinɛso dunge ye koyi sabula ale ma a bɛnbaw kɔ bila abudulayi ale fana ma sɔn ka a bɛnbaw kɔ bila abutalibu olu si ma o bɛnbaw kɔ bila mamadu eh, silamɛw bɛ k'u temara dugu digi duguma mamadu min ye ale kɔni kɛra janɛmɛden yɛrɛ de ye koyi sabu ɔ ale kɔni y'a bɛnbaw sɛbɛ lagosi a bɔra maa minnu na a y'u buruja k'u lagosi k'u bɔ misɛnninw fɛ ko musirikiw don ko filaninkafow don ko nɔgɔw don ɔ ala ko ko ale ti jɛn n'o ye koyi ɔ komi mamadu ma se ka na a fa ni a ba olu bɛ lahalaya min na mamadu ma se k'o fɔ maa ye ne kɔni ka sanayɛlɛ la tiɲɛ na ala kɔni ye ne kunnaja ka o jira ne na ɔ n y'a ye k'a fɔ mamadu ba bɛ alijinɛ kɔnɔ a ba b'a kɔnɔ nka mamadu yɛrɛ ale bɛ fo habuhabu la mamadu yɛrɛ ti ye yɛrɛ an kɔni y'a kulekan mɛn janɛmɛ kɔnɔ yen ɔ n'o tɛ an yɛrɛ kɔni ɲɛ ma d'a kan fiyewu ɔ mɛlɛka kɔni y'a fɔ n ɲɛna ko mamadu bɛ janɛmɛ kɔnɔ fo habuhabu la o la k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a tanu k'a ko ɲuman dɔn ɔ n'a ma diya min ye i b'i bɔ ka na an bɛ an bɛ taa tugu e la yan triple hotep ɔ karamɔgɔ basi n yɛrɛ ye kira ye ɔ n kɛra kira ye ɔ ne ye kira de ye o ne ni ala bɛ kuma don o don i ma n ye tile fila kɛ n kun tɛ kuma yan n kun bɛ sanayɛlɛ la ne ni ala tun bɛ baro ɲɔgɔnya la fɔlɔ quoi ɔ ala ye ci ni cikan mun ye n nana ka na bɔ k'olu de fɔ namima ni namima den de bɛ bɔ ka ne sasira quoi ne kun taara sanna yɛlɛ de la n kun bɛ sanna yɛlɛ la ni ala tun bɛ baro ɲɔgɔnya la ala ye n ci ni cikan min ye n bɔra ka dakuruɲa fila fɔ komi n sɛbɛ sɛgɛn bɛ ɔ fiɲɛ ye n sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ ka bɔ sanfɛ ka jigin duguma a ka jan kosɛbɛ dɛ awɔ sankolo sankolo sankolo wolonfila ɔ o ye n bɛ se ka min fɔ maaninfinw ye ɔ n'o tɛ maa si t'a hakɛ dɔn awɔ maaninfinw bɛ se ka min lamɛn o ye sankolo wolonfila de ye n tɛmɛna fo sanfɛla la ka sɔrɔ ka taa ala fan fɛ ne sɔrɔ tapi sanfɛ ni ala tun bɛ baro ɲɔgɔnya la ɔ a ye a ye n to yen sa n se a ye n to yen awɔ sini sa an bɛ a tɔ ɲɛfɔ aw ɲɛna n'o tɛ n sɛbɛ sɛgɛn bɛ bi dɛ awɔ fiɲɛ ye n sɛgɛn kojugu kojugu aw dan sɔgɔ ani kɔni tali siyɛnɛ ma minɛ aw dan sɔgɔ a dama sɔgɔ triple tap